Kalekale kunali munthu olemera kwambiri. Iye anali ndi atumiki ambiri ndipo analinso ndi ng'ombe, mbuzi, ngamila, abulu ndi ziweto zina zambiri. Anali ndi mkazi ndi ana ndipo moyo wake unali wokondwa. Mulungu Wam'mwambamwamba adamudalitsa pakumpatsa iye mphamvu yakutha kumva zoyankhula za nyama ndi mbalame. Iye adauzidwa kuti adzafa ngati adzaululira munthu wina aliyense za nzeru imeneyi. Choncho amasunga zonse mobisika zimene iye ankamva. Pakati pa nyama zija panali ng'ombe yamphongo ndi bulu. Zonse ziwiri zinkamangiridwa pamalo akeake koma moyandikana. Tsiku lina momwe wachuma uja anali kukhala pansi ndi atumiki ake, ndipo ana ake anali kusewera kufupi ndi iye. Anamva ng'ombe ija ikuyankhula ndi bulu kuti. Uli ndi moyo wabwino iwe bulu. Ukungokondwa ndi kupuma phee ndiponso akukusamaliranso bwino. Zonse kwa iwe zili myaa bwino lomwe. atumiki amuna akukugwirira ntchito ndi kukudyetsa iwe ndipo umadya msipu wabwino ndi kumwa madzi abwino akuchitsime koma ine osauka amanditsekulira ndi kunditulutsa kunja pakati pa usiku ndipo amandimangirira chikhasu cholemera pa khosi panga ndipo ndimatopa nacho chintchito chotipula nthaka kuyambira mmawa mpaka kulowa kwa dzuwa amandigwiritsa ntchito kupitirira mphamvu zanga ndipo amandibwanyula ndi kundikwapula tsiku lonse la mtunthu kenaka amanditsogoza kubwereranso kukhola m'nthiti mwanga muli mong'wazukang'wazuka ndi chikoti miyendo yanga itatopa ndiponso khosi langa likupweteka kwambiri pomwepo amanditsekera ndi kundiponyera msipu wonyala wosakanizika ndi dothi ndipo pogona panga ndi pamatope ndi mnyontho usiku wonse iwe umakhala malo okonzedwa bwino nthawi zonse ndipo ntchito yako ndi yochepa umagwira ntchito pamene bwana wathu ali ndi zochita zofunika ndipo umo amangokwera iwe kulowera ku mzindako ndipo choncho pakuoneka kuti nthawi yomwe ndimagwira ntchito iwe mzanga umakhala uli gone pogona iwe ine ndilibe tulo pomva njala ine iwe utakhuta amandida ine pomwe iwe umalandira zokoma zonse itamaliza ng'ombeyo kuyankhula bulu uja adayankha nati ha mutu wako waola kwabasi ha watayika iwe zoonadi ndiwe opanda nzeru ndi malingaliro omwe ulibe iwe ndiwe opusitsitsa wa zitsiru zonse udzipweteka wekha pogwira ntchito yakufa nayo yosakhala ntchito ya iwe mwini ntchito ya munthu wina ukuti umatuluka kuyambira ntchito m'banda kucha ndipo umagwirabe ntchito usana onse osabwera mpaka madzulo tamvera nditu kaye bambo che ng'ombe pomwe akumangirira iwe pano pafupi ndi ine suvutitsa konse ndipo potero anthu amaganiza kuti ndiwe okhutira pomwe akuponyera iwe chakudya chako umangodya nkumanenepa ndipo iwo amaganiza kuti popeza wanenepa ndiye kuti ulibe chodandaula koma ukamvera mawu anga ndikuchita monga nditi ndikulangizire zidzakhala bwino kwa iwe ndipo udzayenda ndi moyo wangwiro kapena kuposa ngakhale wanga ndili nawowu nthawi yopita kumunda ija ikakwana ndipo akamakumangira khasu m'khosi ukagwe pansi osaukirapo msanga kenaka ukaukepo kwa nthawi yochepa ndi kugonanso pansi kwa nthawi yachiwiri ukauke nkugwanso mwansangansanga ndipo nthawi yomwe akakupatsa chakudya ukangochiyang'ana ndi kuchiminira osachidya ngakhale kulawa ayi ukangopotoloka ndi kuyang'ana kumbali pomwe uzikachita zonsezi uzikaonetsera ngati wodwala kachitebe choncho mpaka patapita masiku awiri kapena atatu ndipo udzapumula ku ntchito ndi zovuta zonse ndipo pomwe ng'ombe ija inamva zimenezi idadziwitsitsa tsopano kuti ndithudi buluyo ndiye bwenzi lake ndipo inathokoza ndikuti mwandipangiradi njira yabwino Tate mwini nzeru inu, mwandipatsadi ine maganizo anzeru kuti alowe m'malo mwa utsiru wangawu. Koma mwini chuma uja anamva zonse zinanenedwa pakati pa zoweta ziwiri zija. Kutacha m'mawa mwake mwamuna olimitsa ng'ombe anayitenga ng'ombe ija nayimanga chikhasu m'khosi monga mwa masiku onse. Koma ng'ombe ija inakana kugwira ntchito ndipo pamene munthu uja anayimenya, iyo inangodula zingwe zapakhosi ndi chikhasu ndi kuchokapo. Koma munthu uja anayitsata ndi kuyigwira zingwe zotsalira za m'mphuno ndi kuyimenya. kuikuntha zolimba ngakhale zonsezo zinachitika ng'ombeyo kwake kunali kungoyima chilili osagwira ntchito koma kugona pansi usana onsewo mpaka madzulo pomwepo munthu uja anabwerera nayo kukhola ndi kuyimangirira pamalo pake atayipatsa chakudya ng'ombe ija inangominira pa nsipu ndi kuwusiya inangogona ndi njala yosadya chakudya usiku wonse pomwe anabwera munthu uja mmawa mwake adaona nsipu uja osadyedwa ndi ng'ombe ija itagona cham'mbali ili bii matope okhaokha iye anati ndithudi iyo ikudwala nchifukwa chake inalephera kugwira ntchito dzulo niyikananso chakudya chake dzulo usiku ndipo ngakhale mmawa uno nanga sichi chakudya chosadyedwa ndi pang'ono pomwe chomwecho iye anapita kwa mwini chuma uja namuuza zonsezi koma mwini chuma uja anazindikira zonse ndipo anadziwa zisimo zomwe ng'ombe ija inali kuchita chomwecho iye anati kwa munthu uja Tenga buluyo ndi kum'mangirira chikhasucho ndi kum'gwiritsa ntchito ya ng'ombe lero lino. Munthu uja anatenga buluyo nam'gwiritsa ntchito ya ng'ombe ija tsiku lonse, ndipo pamene buluyo analephera kulima bwino kamba ka kufooka, munthuyo anam'menya ndi chikoti kosaleketsa kufikira kuti m'mbali mwa mimba yake munawawa koopsa. Ndipo pamene bulu uja anabwerera kukhola nthawi ya usiku, sanathe kutukula mwendo uwu ndi uwu. Ng'ombe ija inangokhala tsiku lonse lija ikupuma ndi kukondwa, ndipo inadya chakudya chake mokondwa, ndipo nthawi imeneyo sinasiye kuthokoza ndi kudalitsa buluyo. Ng'ombeyo sinadziwe konse chomwe chidamuonekera bulu uja. Bulu atabwera kukhola usiku, ng'ombe inaimirira, nkumchitira ulemu, ndipo inati. Nkhani yanga ikondweretse mtima wanu, tate mwini malangizo abwino inu. Kamba ka inu, ine ndapuma lero tsiku lonse, ndipo ndadya chakudya changa mwamtendere. Bulu uja sanavomere chifukwa chakuti anali olema ndi okwiya kamba ka zikoti zomwe anazilandira ndipo anati mu mtima mwake zonse zimenezi zandigwera ine chifukwa cha kupusa kwanga monga munthu wanzeru uja anati ndinali mchisangalalo ndi kukondwa kupusa kwanditengera ine chisoni koma ndidzaona ndekha bwino ndine wamkulu pano ndipo ndiyenera kuchita za nzeru tsopano kuti ndibwezeretse ng'ombe ija kumalo ake ndidzangofa chabe mwachisoni bulu uja anapita kukadya chakudya chake ng'ombe ija ikumuthokoza ndi kumudalitsa usiku omwewo wachuma uja anatuluka pamodzi ndi mkazi wake ndi banja lake lonse ndipo iwo onse anakhala pamwamba pa nyumba yawo mwezi ukuwala ndipo atakhala pamenepo iye anamva bulu uja akuyankhula ndi ng'ombe ija nati Oh, mutu wako waola kwambiri. Kodi walingalira chiyani za mawa? Ndipo ng'ombe inayankha. Kuganizanso chiyani kuposa kutsata malangizo anu abwino aja? Ndithu, ndithu ndi abwino monga momwe zabwino zimakhalira. Andipumitsa ine, ndipo sindidzasiya konse nnena ndi pang'ono pomwe pokhala ngati kambewu ka mpiru. Koma bulu uja anapukusa mutu wake nati, Ha! Usatero ayi mphongo ya ng'ombe iwe. Ng'ombe inafunsa. Ah, bwanjinso nanga posatero? Bulu uja anati, ndikupatsanso nzeru yopambana zonse. Chifukwa lero ndamva bwana akuti ng'ombeyo ikapanda kukanso pamalo ake ndi kuyambanso ntchito muitengere kwa munthu wakupha ndi kugulitsa nyama kuti akayiphe kumeneko ndi kupereka nyama yake kwa amphawi ndi kufufuta chikopa chake. Choncho chenjera ndi kumva mawu anga zovuta zimenezi zisanakupeze. Ndipo tsopano pamene mwini chuma uja anamva zonsezi anayamba kuseka, ndipo iye anaseka ndi kusekabe kufikira anapikuka ndi kugwa chankhongo kuti khuku. Pomwepo mkazi wake anafunsa iye, Kodi ukuseka chiyani? Ndikuseka zangazanga zimene ndamva ng'ombe ndi bulu akunena, koma sinditha kukuwuza zinthu zake. Ngati umandikonda undiwuze. Iyayi, sindingakuwuze ngakhale ndimakukonda, chifukwa ndikangokuwuza ine ndifa. Ndithu, ndithu, limenelo ndi bodza, iwe ukuseka ine. ndipo ungofuna kundibisira ine za kanthuka, koma ndikulumbira Ambuye wa kumwamba, ngati sundiuza ine sindidzakuyandikiranso iwe mpaka tidzalekana ukwati. ndipo mkaziyo anakhala pansi nalira kodi kulira kutanthauza chiyani opa mulungu ndikuyisiya nkhaniyi chomwechi ndipo osandifunsanso za yomweyi kachiwiri iyayi ndithu koma undiuze chimene ukuseka iwe udziwa bwino lomwe kuti pamene mulungu anandipatsa ine mphamvu yakutha kumva mawu a mbalame ndi nyama iye anandiwuza kuti ndisamaulule zomwe ndimamva pa lumbiro la imfa palibe kanthu ndiuze zonse zanenedwa ndi ng'ombe ndi bulu ndipo ufe tsono ngati utafe ndipo mkaziyo anavutitsabe iye popanda mpumulo ndipo pomaliza iye anati kayitaneni bambo ndi mayi ako ndi anansi athu abwere iye anayitana noweruza nati agawe chuma chake asanafe ndi kumuuza bwino mkaziyo zomwe anamva chifukwa iye anakonda mkaziyo kwambiri ndipo ndiye analinso amake wa ana ake onse anthu aja atasonkhana pamodzi anawawuza iwo mawu ake a mumtima mwake ndipo onse anati kwa mkazi wake khala ndi manyazi ndipo ganizanso bwino za nkhani imeneyi kuti imfa isafike pa mwamuna wako amene ali bambo ake wa ana ako koma iye anati sindisintha pa chimene ndachifuna ngakhale iye afe ndi zake zimenezo nthawi yomweyo anthu aja anasiya kulongolola naye mkaziyo ndipo wachuma uja anauka natulukira kunja kukasamba natsimikizadi kuulula zomwe anamva zija ndi kufa pambuyo pake iye anali ndi nkhuku za thadzi makumi asanu ndi tambala mmodzi tsono iye akukonzekera kukaulula anamva galu wake akukambirana ndi tambala kodi ukudziwa kuti bwana wathu akukonzekera za imfa yake mkazi wake wapempha ndi kumuvutitsa iye kuti amuuze zomwe bwanayo wamva za chinenero chathu ndipo akaulula afe tambala anati bwanayo ndi chitsirudi ngati iye alephera ndi mkazi mmodzi sayeneratu kupulumutsidwa nanga ine taonani sindili ndi akazi makumi asanu mkazi uyu ndimkondweretse uja ndikwiyirane naye uyu ndimkhazike ndi njala ndi uja ndimkhutitse ndipo ndi nzeru zanga zabwino ndili nazo ine akaziwo amachita zomwe ndimanena ine bwana wathuyo amaganiza kuti amadziwa zilizonse pamene akulephera kulamula mkazi wake mmodzi galu uja namfunsa nanga kodi bwana wathuyo atani popewa tsokali cha angotchola chikopu cha nthambi ya mtengo ndi kumkwapula mkaziyo kwambiri ndipo pamene mkaziyo afuula kuti pepani pepani sindidzayambiranso kukufunsani mafunso mowirikiza ndiye iye azingomenyabe osasiya Pakutha kumenyako, adzabwereko ndi kugona pansi osasamala kanthu ndi kuyembekezera chimoyo chambiri chimene adzagonera nacho. Pamene wachuma uja anamva zomwe adanena tambala kwa galu, anadula ziwapo za nthambi zabwino pa mtengo, nathamangira ku chipinda kunali mkazi wakeyo namuyitana, nati, Bwera m'nyumba muno, m'mene aliyense sangamve, ndipo ndikuwuza zonse. Mkaziyo anamtsata iye kuchipindako, ndipo iye anatseka chitsikocho. pomwepo anatulutsa chiwapo nayamba kummenya kumbuyo mikono ndi miyendo kwinako akuti kodi uzindifunsabe mafunso kodi ukhala nundifunsabe ndipo iye anamkwapulabe mkaziyo mpaka anayamba kuopa posakhalitsa mkaziyo anayamba kufuula pepani pepani ndithu amuna anga ndithu pepani pepani ndilekeni sindidzayambiranso chonde ndithu pepani amuna anga ndikhululukireni mwamuna anati chabwino ndipo iye anamulola mkazi uja kuti agwire mapazi ake monga chizindikiro chakulapa kwenikweni ndi kudzitsira fumbi pamutu ndipo iye anatuluka naye mkazi wakeyo mchipinda mokhuzumuka ndi wabwino momwe mkazi iye ndi amakhalira chifukwa cha ichi anthu onse atate ake ndi amake anakondwera ndipo chisoni cha onse chinasandulika chisangalalo wachuma uja anaphunzira kuchokera kwa tambala nzeru yakulamulira nyumba yake ndipo iye ndi mkazi wake anayenda mmoyo wokondwerera kwambiri onse pamodzi kufikira imfa yawo